Céad fáilte romhaibh ar ais. Ba mhaith liom cathaoirleach an tseisiúin seo a chur in aithne dhaoibh. Sin í an Dr. Dorothy Ní Uigín, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge. Tá taighde mór agus suntasach déanta ag Dorothy ar stair na hiriseoireachta Gaeilge agus is í a dhéanas cathaoirleacht ar an seisiúin seo agus beidh Pádraic Ó Ciardha chugainn, le cúnamh Dé, faoi cheann achar gairid théis dúinn, abair, caint a chloisteáil uaidh Dorothy faoi Leagan amach Bhreandáin Uí Eithir ar chúrsaí iriseoireachta bunaithe ar dhá léacht a thug sé sna seachtóidí, i 1974 agus i 1977, agus tá an chaint seo á tabhairt ag Dorothy, agus tá muid fíorbhuíoch di, de bharr nár féidir leis an Dr Aoife Whelan a bheith linn inniu. Agus cuireann muid beannachtaí aici-se freisin, ach fágfaidh mé an t-urlár anois ag Dorothy. Go raibh míle maith agat.
Go raibh míle maith agat a Dhónaill agus leis an bhfírinne a rá a chairde ní mór an chaint seo a bheas á dhéanamh agamsa mar táimid ag dul a ligint go Bhreandán Ó hEithir féin labhairt agus beimid ag éisteacht le míreanna dá chuid ó chartlann Raidió na Gaeltachta. Mar a luaigh Dónall Ó Braonáin ansin baineann na míreanna seo le. cúrsaí iriseoireachta fhéin, rud a bhfuil go leor scríofa ag Breandán Ó hEithir air, ach tá an dá léacht seo freisin suntasach agus is maith ann iad agus is maith go bhfuil teacht againne orthu. An chéad léacht, tugadh é seo ag Cumann Merriman in Aonach, in Aonach Urmhumhan i mí Feabhra na bliana 1974 agus bhain an léacht agus. Anailís Bhreandáin, cáinteach go maith, ar nuachtáin na linne. Tá tuairiscí ar an ócáid againn go deimhin ón Cork Examiner, an Irish Times, an Nenagh Guardian agus Scéala Éireann nó The Irish Press. Agus ar an gcéad phíosa, cloisfimid an tábhacht a shamhlaigh Breandán Ó hEithir le hoiliúint scríbhneoireachta a chur ar ábhar iriseoirí.
Lena chur i mbeagán focal, sé tá dhá rá agamsa nach bhfuil muid ag déanamh iarracht eagraithe ar bith chun scríbhneoirí, iriseoirí más maith libh, ach b'fhearr liom an focal eile de bhrí gur cruinne é, scríbhneoirí a oiliúint i gceardanna éagsúla na scríbhneoireachta, mar atá, tuairisceoireacht, fo-eagarthóireacht, taighde, scriptscríbhneoireacht raidió agus teilifíse, tráchtaireacht, scannán. agus mar sin de. Teicneoirí, go bunúsach, atá i gceist agamsa, daoine a bheadh in ann scríobh, nó craoladh, ar chaighdeán ard gairmiúil agus go rialta, agus tá sé sin thar a bheith tábhachtach. Ní mheasaim gur féidir an chuid seo de mo thráchtas a bhréagnú. Tá cuid mhaith in ár measc atá in ann véarsaí de chineálacha éagsúla, gearrscéalta, drámaí is fiú úrscéalta, a scríobh, gan trácht ar aistí. Ach cé mhéad duine inár measc a d'fhéadfaí a shamhlú ag tuairisceoireacht ar chluichí chuile Luan sa mbliain, nó ag cur síos ar imeachtaí infhoilsithe na gcúirteanna, nó ag tabhairt cuairt na cathrach mar a thugann Terry O'Sullivan chuile oíche? Abrófar liom go ndéantar freastal ar éilimh agus sa gcás seo nach bhfuil an t-éileamh ann. Tá go maith, ach cá raibh an t-éileamh ar fhilíocht, ar ghearrscéalta agus ar úrscéalta sa NuaGhaeilge go dtí gur cruthaíodh é? Gluaiseacht ab ea scríbhneoireacht na NuaGhaeilge agus ná bíodh aon dearmad orainn ina thaobh sin agus foilsitheoireacht freisin. Gluaiseacht eagraithe, inar ghlacas féin páirt mar theicneoir agus mar mheicneoir. Gluaiseacht, dar liom anois, ar cuireadh iomarca béim ar an rud ar a tugadh litríocht agus ar chóra scríbhneoireacht chruthaitheach a thiúrt air. agus freisin inar cuireadh béim díchéillí amaideach ar mhórscríbhneoirí na Gaeilge. Ní raibh bliain dá n-éiríodh tharainn nach gcloistí an gháir mar a chloisfí ag ollchéilí liteartha beirt mhórscríbhneoirí eile anseo le bhur dtoil. Bhí seo go léir sách dona gur thosaigh daoine níos díchéillí fós ar shraith náisiúnta scríbhneoireachta agus go mbítí ag fógairt Fós ar cheann an chéad roinn den tSraith Náisiúnta Scríbhneoireachta, tar éis fiche gearrscéal ag baile, dhá úrscéal as baile, dráma agus trí ceathrúnaí, agus fiche filíochta, Leeds United Ó Seachnasaigh, príomhscríbhneoir na Gaeilge. Tharla, de bharr timpist stairiúil, go raibh scríbhneoirí cruthaitheacha ar an bhfód san am, agus nílimse a mhaíomh nach raibh toradh ar an bhfeachtas eagraithe a luaigh mé. Nílim a mhaíomh ach oiread nár cheart coinneáil leis an bhfeachtas sin faoi láthair nuair is léire a laigí, agus an príomhlaige, murab ionann agus an starrán oighre sa bhfarraige, gur os cionn uisce a bhí dhá dtrian de ar feadh na mblianta, cé nár facthas sin. Ach is ceart anois gur gnó níos réichte, nó ba cheart gur gnó níos réichte é, oiliúint teicneoirí i gceárdanna éagsúla na scríbhneoireachta agus na hiriseoireachta, idir labhartha agus scríofa.
Is cosúil go ndeacha an chaint seo ar oiliúint go mór i bhfeidhm ar an bplé i ndiaidh na hócáide, agus roinnt seachtainí ina dhiaidh sin, ar an lá deiridh de mhí Feabhra 1974, chuir an Teachta Dála, nach maireann, John Wilson, ó Fhianna Fáil, chuir sé ceist ar an Aire Oideachais Risteárd de Búrca, ó Fhine Gael, an mbeadh sé sásta scoil iriseoireachta a bhunú a mbeadh baint ag Raidió na Gaeltachta leis. Sa dara mír seo le Breandán Ó hEithir, is sliocht as an léacht chéanna atá i gceist, agus tráchtann sé ar an gcaoi ar tháinig Deisc na Nuaíochta Gaeilge chun cinn taobh istigh de sheomra nuaíochta RTÉ.
Tá stair na seirbhíse nuachta raidió sa nGaeilge suimiúil agus béaloideas forleathan ag baint léi. Is leor a rá go raibh seirbhís, go mba seirbhís aistriúcháin a bhí inti ó thús agus go bunúsach gur mar sin a d'fhan sí. I dtús aimsire, is amhlaidh, thagadh múinteoirí scoile, státsheirbhísigh agus a leithéidí isteach chun an nuaíocht Béarla d'aistriú agus a léamh. Scoláirí Gaeilge a raibh an teanga ó dhúchas ag a bhformhór ab ea iad seo agus fuair na héisteoirí cóip den nuacht Bhéarla díreach roimhe an nuacht Bhéarla i nGaeilge bhreá den chéad scoth. Nuair a bhí mé dhá scríobh seo chuimhnigh mé ar Sheosamh Ó Cadhain go ndéana Dia grás ar a anam agus mé i mo ghasúr amuigh in Árainn agus é ag léamh mír nuaíochta i dtaobh ceann de na raiceanna iomadúla a bhíodh i bPairlimint na hIodáile díreach tar éis an chogaidh. Ag an bpointe seo, a deir sé, d'éirigh na teachtaí amach as na suíocháin agus thosaíodar ag clibeadh a chéile ar fhud an tí. Sa lá atá anois ann, cloiseann tú gach balún ag iarraidh a bheith ag áiteamh ort gur maraíodh saighdiúir Breataineach i luíochán. Nuair a ceapadh foireann lánaimsireach le dhul i mbun nuachta Gaeilge, is beag a d'athraigh scéal an aistriúcháin agus go dtí an lá atá inniu ann is ag aistriú agus ag aistriú go rí-mhaith ó Bhéarla a chaitheann formhór foireann na nuachta a gcuid ama. Anois, bheadh an t-aistriúchán seo riachtanach ar aon chuma mar is i mBéarla a thagann an nuacht isteach ó na háisínteachtaí nuaíochta thar lear agus ó na tuairisceoirí áitiúla ag baile, agus gabhann tábhacht an-mhór le hobair na nuachta in RTÉ ar an gcaoi seo. Iadsan a shocraíonn cén focal agus cén téarma a bheidh sa ngnáth-úsáid ag Gaeilgeoirí ina gcuid cainte faoi tharlachan nó nuachta ar bith. Tá seo fíor go speisialta nuair a bhíonn rogha téarmaíochta ar fáil. Déanann siad an obair seo dar liomsa go sár-mhaith agus is ceart iad a mholadh dá bharr. Is é donas an scéil go bhfuilid anois ag ullmhú scripteanna nuachta do dhaoine nach bhfuil in ann iad a léamh mar is ceart. Is measa fós an scéal seo ós rud é gur craoltóirí den chéad scoth foireann nuachta RTÉ go léir. Tá staid na Gaeilge sách corrach ó nádúr gan a bheith ag cur dris chosáin bhreise den tsórt seo ina bealach. Ach bhí an nuacht Ghaeilge buailte ar bhealach eile ó thús. De bharr nádúr na hoibre agus de bharr rialacha ceardchumann i dtaobh líon foirne ar dheasceanna fo-eagarthóireachta, ní raibh aon fhoireann tuairisceoireachta dá gcuid féin riamh ag an Rannóg. Is é sin le rá, ní raibh foireann ann le tuairisceoireacht a dhéanamh ar an láthair agus tuairisceoirí agus agallamh a sheoladh ar ais ag an stáisiún le craoladh. Ó am go chéile tharla sé go raibh nuaíocht-tuairisceoirí Béarla an stáisiún in ann dóthain Gaeilge a chuir ar fáil le freastal a bheagán ar an nuacht. Ach in ainneoin dianchúrsaí, níor cuireadh lena líon, agus níos tábhachtaí fós ó mo thaobhsa den scéal, níor éirigh leis an mbainistíocht aon tuairisceoirí dátheangacha a earcú. Ar an gcúis shimplí, dar liom féin, nach bhfuil siad ann. Dá mbeadh féin, níl fhios agam an fada a mhairfeadh an socrú. Nuair a cuireadh fad leis an nuacht teilifíse roinnt blianta ó shoin, tharla gur tairgeadh post san Astráil don tuairisceoir amháin a bhí in ann freastal ar an nuacht, sé sin Raghnall Ó Tornóir. D'fhág seo nach raibh tuairisceoir ar bith ag foireann na nuachta. Thairg mé féin mo sheirbhís ar feadh tréimhse go dtí go bhfaighfí foireann. Malairt oibre a bhí ann i mo chás-sa a raibh mé sásta é a dhéanamh, go dtí go bhfuaireas amach go raibh gaistí uafásacha i mbealach an tuairisceora dhátheangaigh. De réir a chéile, tosaíodh ag gearradh ruainneachaí beaga i mBéarla orm don raidió agus ansin lámh chúnta do scéal teilifíse. Laethanta broide a bhí ann, ar ndó, thuiginn é sin? Ach an lá ar oscail Raidió na Gaeltachta, mise amháin a bhí ag obair do gach clár nuaíochta, i nGaeilge agus i mBéarla, raidió agus teilifíse, ón haon a chlog sa ló go dtí naoi a chlog san oíche. Anois, tá mé chomh dúthrachtach le aon fhear beo ar an saol ach níl na fadhbanna seo réitithe fós agus is fada an lá go mbeidh. Ach ní fheicimse Go bhfuil aon réiteach orthu, go mbeidh foireann iomlán dá cuid féin ag an tseirbhís nuaíochta a bheidh in ann freastal go hiomlán air sin agus iad a mhalartú freisin, más gá, le cláracha cúrsaí reatha raidió agus teilifíse.
Ní ar chúrsaí craoltóireachta amháin a dhírigh Breandán sa léacht sin a thug sé do Chumann Merriman i 1974. Thrácht sé freisin ar an soláthar Gaeilge a bhí i gcuid éigin de nuachtáin na linne. Sa chuid seo den phíosa cainte, pléann sé an colún Tuarascáil san Irish Times chomh maith leis an nuachtán Inniu.
Níor tharla aon chéim chun cinn den chineál atá i gceist agamsa go dtí gur chuir Donal Foley Tuarascáil ar bun. Is ceart an chreidiúint a thabhairt dó shula bhfaighe sé bás, tá sé anseo i láthair. Is ceart an chreidiúint sin a thabhairt dó mar, thar rud ar bith eile, tharraing sé anuas ina ualach scata beag mírialta, míréasúnach daoine agus ar feadh dhá bhliain chaith sé chuile dheireadh seachtaine saor, ag iarraidh muid a ghiollaíocht agus a threorú, rud nach raibh éasca, ar a chuid ama saor féin agus gan aon chineál tuarastail dhá bharr sin. Nuachtán beag taobh istigh de nuachtán is ea Tuarascáil, is go minic ní hionann ar chor ar bith a pholasaí eagarthóireachta, má bhíonn a leithéid ann, agus polasaí eagarthóireachta an pháipéir féin. Ach tá rud amháin cruthaithe aige go soiléir sílim, sé sin go bhfuil éileamh áirid ann agus go gcuirfidh daoine dua orthu féin é a léamh agus é a thuiscint, Go fiú go bhfaigheann polaiteoirí comhthionóil sa Tuaisceart daoine lena aistriú dhóibh, agus daoine le litreachaí uathu a aistriú go Gaeilge lena bhfoilsiú sa bpáipéar. Anois, tá sé frusta dúinn uilig a bheith searúsach, ach ní beag an éacht é seo, sílim. De bhrí go gcaitheann an t-ábhar a bheith ag na clódóirí faoi mheán lae ar an Luan ar a dhéanaí, agus de bhrí gur ábhar comhaimsireach a bhíonn dá phlé, ní mór formhór an ábhair ar fad a scríobh ar an Domhnach agus ar maidin Luan. Thar aon rud eile sa gcás seo, agus is pointe an-tábhachtach i mo chuidse cainte, tá gá le rialtacht. Ní haon mhaith anseo an t-amaitéarach a chuirfeadh seod chugat an tseachtain seo, ach a d'fhanfadh air a shlí a phis an tseachtain dhár gcionn is nach mbeadh aon tíocht air. Is mé an duine deiridh ar domhan a d'abródh go raibh Tuarascáil gan locht. Sílim go bhfuil an leagan amach cineál meánaoisiúil agus i bhfad iomarca cló sa spás. Ach lochtanna iad seo ar féidir iad a leigheas agus gur súil agam féin go leigheasfar iad gan mhoill. Ceisteanna iad atá dhá bplé, ach ceist eile ar fad, cé as a dtiocfaidh comharbaí na seanfhondúirí atá ag coinneáil an cholúin ag imeacht ó thosaigh sé, mar atá, agus go bhfuil cuid acu cráite go maith anois, tá mé ag rá leat. Anois, sula gcríochnóidh mé seo, ní mór dom tagairt do Inniu. Is iomaí cloch a caitheadh le Inniu. Tá sé furasta iad a chaitheamh agus is gá iad a chaitheamh uaireanta. Cé go dtuigim go maith don mhéid a d'éirigh le Inniu a chur i gcrích, éacht ann féin ab ea páipéar a fhoilsiú le rialtacht an chloig go seachtainiúil san am ar tosaíodh foilsiú Inniu. Ní mór domsa, áfach, an cloch is géire spíce a chaitheamh anois agus a rá gur ionann agus teip iomlán Inniu sa lá atá inniu ann. Tá an rud is measa agus is truamhéilí ar fad tarlaithe don pháipéar sin. Tá sé ag caint leis féin. Is ionann seo agus seafóid i gcás an duine agus is ionann é agus an bás i gcás nuachtáin. Níl faic na fríde agamsa in aghaidh Inniu. Faic. Go deimhin, uair amháin thairg mé an leathanach spóirt go léir a scríobh dóibh ar chúig phunt sa tseachtain. Bhíos lom dáiríre ach heitíodh mé, buíochas le Dia. Mar creid mé nó ná creid, ba é cuid de dhualgas maidne an Leas-Eagarthóir Tarlach Ó hUid san am, gach Luan, dá n-éiríodh air, tuairiscí spóirt ó fhear darb ainm Seán Piondar a aistriú go Gaeilge. Tarlach Ó hUid féin is túisce d'admhódh gur mó a eolas ar spástaisteal ná a eolas ar spórt. Ar an gcúis seo a bhíodh na tuairiscí iomlán dothuigthe. Samhlaigh duit fhéin anois, duine nach bhfaca cluiche sacair riamh, ag aistriú rudaí mar seo. Having seen but two thirds of the leather for most of the first half, the Drumcondra forwards were steeped to be a goal up at half time, Rosie Henderson getting the touch from a cross by Prole. Ach sin a bhíodh in Inniu, a aíonna. Sin an cineál scríbhneoireacht Gaeilge a bhí á chur ar fáil ar feadh na mblianta. Déanta na fírinne, bhí beirt fhear, Bhí beirt fhear a bhí ag scríobh formhór an pháipéir san am sin, Tarlach Ó hUid agus Ciarán Ó Nualláin. Ach tháinig an pointe go luath i mo shaol féin go gcinneadh sé orm, ar an gcéad amharc, a dhéanamh amach an eagrán na seachtaine a caitheadh, na seachtaine a bhí ann nó na seachtaine a bhí chugam, a d'fheicfinn os mo chomhair. Le barr ar an donas, chuir Inniu a muinín sna scoileanna. ar an mbealach ba mheasa agus ba ghearr-radharcaí dá bhféadfaí a shamhlú, sin leathanach na meánscol. Cé gur thug sé díolaíocht bhréige don pháipéar a shásaigh lucht dáilithe deontas, d'fhág sé go mba ionann an páipéar i súile formhór na ndaltaí scoile a d'fhág an scoil, nach mór, agus scrúduithe agus Gaeilge. B'fhéidir go n-éireodh leis an bpáipéar an méid sin féin a shárú dá mbeadh poilitíocht bheo. féin ann. Ach ní raibh, faraor. Ní raibh ann ach Beann Mhadagáin, ag cruthú seachtain i ndiaidh seachtaine go mba é Dónall Ó Conaill ba ciontaí leis an teorainn. Príomhaltannaí tura faoi phoilitíocht inmheánach Chomhdháil Náisiúnta na Gaeilge agus pictiúirí de dhaoine tura ag malartú tuairimí tura ar ócáidí tura. Ní raibh baint ná páirt riamh ag an bpáipéar le nuaíocht ná le poilitíocht sa gcéill is leithne féin. Níos measa fós, bhain an páipéar ó thús le dream beag cúng taobh istigh de rud cúng ar a dtugtar Gluaiseacht na Gaeilge sa bpríomhchathair. Dá mbeadh ceart le fáil, is sa bpáipéar seo a gheobhadh iriseoirí óga oiliúint, agus rinne an páipéar earcaíocht áirid leis an gceart a thabhairt dóibh, ach de bharr leimhe an pháipéir féin agus de bharr leimhe na hoibre a tugadh do na daoine is fearr ar dearnadh earcaíocht orthu d'fhágadar ar chúis nó ar chúis eile.
Sílim go raibh sé beagáinín, beagáinín dian ar mhuintir Inniu ansin. Ach chuala sibh trácht sa bpíosa sin ar Dhónal Foley, nach maireann, a cailleadh sa mbliain 1981. Bhásaigh Ciarán Ó Nualláin sa mbliain 1983 agus cailleadh Tarlach Ó hUid sa mbliain 1990, trócaire orthu ar fad, agus b'in Cumann Merriman sa mbliain 1974. Beagán le cois trí bliana ina dhiaidh sin, d'fhill Breandán ar an ábhar céanna i léacht a thug sé do Éigse Uladh i dtús mhí Mhárta i nGaoth Dobhair. Bhí cuid den struchtúr céanna ag baint leis na bpíosa cainte sin agus saothraíodh cuid des na téamaí céanna. Bhí an tráchtaireacht seo a leanas aige ar dheasc na nuaíochta Gaeilge in RTÉ.
Ach ó thaobh an phobail, níl seirbhís níos tábhachtaí ó thaobh craolacháin ná ó pháipéir ná an tseirbhís nuachta a thugann sé. Ó thaobh na Gaeilge, sé an nuacht an clár is tábhachtaí dá gcraoltar, agus i láthair na huaire níl clár nuachta is fearr ná nuacht a naoi a chlog ar an raidió. Ó thaobh cur i láthair agus gairmiúlachta, agus de bhrí go bhfuil éirithe leis an bhfoireann ar bhealach an-chliste, allúntas cainte an léitheora oifigiúil a laghdú chomh mór agus is féidir, tá siad ag déanamh an-obair ar fad. Agus is ceart iad a mholadh dá bharr. Agus ins na cúrsaí seo, níl teist is feárr ar chumas aon chraoltóir ná an tuairim atá ag a chomh-chraoltóirí air. Is feárr é sin ná aon chineál léirmheasta ón taobh amuich. ná aon chineál poiblíocht ins na páipéir, agus tig liom-sa rá libhse anois go bhfuil árd-mheas ar fhoireann na nuachta in R. T. É. agus tá sé sin tuillte go hárd acu. Bíonn daoine éadóchasach go minic, agus níl duine is éadóchasaí a bhíonn ná mé féin faoi na cúrsaí seo, agus sílim an ceart a'm agus an ceart ag lucht an éadóchais i gcoitinne. Mar a dúirt mé i dtús, níl na comharthaí dóchais chomh fairsing ná chomh flúirseach sin. Mar sin féin. Nuair a deireann, cloisimse daoine ag rá nach bhfuil craoltóirí óga ag téacht chun cinn atá chomh hinniúil ar Ghaeilge agus a bhíodh fadó. Is suimiúil an rud é nach de bhunadh Gaeltachta duine ar bith den cheathrar is óige ar fhoireann na Nuachta i láthair na huaire, as cathair Chorcaí do bheirt acu, Liam Ó Muirthile agus Finín Ó Tuama, as Doire, Seán Ó hÉalaí, fear atá ag téacht ag obair mar a bheas ag obair go réigiúnach sa gceantar seo go gairid, agus as Bleá Cliath, an fear eile, Cathal Mac Coille.
Is ag Éigse Uladh i dtús mhí Mhárta a caitheadh an chaint sin. Ba é príomhábhar na léachta i ndáiríre a raibh i ndán don iriseoireacht chlóite agus an géarghá a bhain le nuachtán téagartha fiúntach a bheith ann.
Sé mo bhun-thráchtas, lena chur i mbeagán focal, go bhfuil gá le nuachtán nua, nuachtán nua seachtainiúil Gaeilge a bhunú, a dhéanfadh freastal ar léitheoirí Gaeilge na hÉireann gan dealú ar bith. Páipéar a bheadh chomh maith sin ó thaobh ábhair agus caighdeán eolais agus caighdeán scríbhneoireachta, nach mbeadh déanamh dhá uireasa ag duine ar bith sa tír ar theastaigh uaidh a bheith iomlán eolach ar chúrsaí na tíre. Páipéar a bheadh trodach. nuair ba ghá, caolchúiseach nuair ba ghá, dána i gcónaí. Is trína bheith dána a tharraing Féach aird an phobail air féin ar dtús. Ach gairimiúil d'réir bunriachtanais na hiriseoireachta, sé sin, go dtabharfaí na fíricí go léir ab fhéidir a fháil faoi cheist ar bith, gan aon cheilt, gan aon chlaonadh, agus go ndéanfaí idirdhealú soiléir i gcónaí idir fhíricí agus tuairimíocht. Sé Inniu príomhnuachtán na Gaeilge. Nuair a rinneadh nuachtán seachtainiúil de, bhí daoine ag tuar léas beatha thar a bheith gairid dhó, ach bhí dearmad orthu. Mura gcruthódh an páipéar sin rud ar bith eile, agus chruthaigh sé go leor rudaí idir dhearfach agus diúltach, dar liom, ach mura gcruthódh sé rud ar bith eile ach leanúnachas foilsitheoireachta agus tráthrialtacht, bheadh tábhacht leis. Nuair a chuimhníonn duine gur i mBleá Cliath atá an oifig foilsitheoireachta agus gur i gCathair na Mart atá an clólann, is iontaí arís ná an obair a rinneadh is gan ag plé le tromlach na hoibre ar feadh i bhfad ach triúr agus is ceart iad a lua, tá duine acu anseo, Tarlach Ó hUid, agus an bheirt eile, Ciarán Ó Nualláin agus fear atá ar Shlua na Marbh anois, Pádraig Ó Drisceoil, a bhí ina bhainisteoir i gCathair na Mart ar feadh na mblianta. Ach dá gceapfainnse. Go raibh chuile shórt ar deil chomh fada agus a bhain le Inniu, ní bheinn ag déanamh na moltaí atá á ndéanamh agam. Mar sin, caithfidh mé go hionraic cur síos, go ginearálta, ar na heasnaimh, dar liom, atá ar an bpáipéar sin. Baineann an príomh easnamh lena ghinealach, sílim. Páipéar é a bhunaigh eagraíocht Gaeilge, Glúin na Bua, eagraíocht a d'eascair as Craobh na hAiséirí, a d'eascair as Conradh na Gaeilge. Ní hamháin gur páipéar cúise a bhí ann ó thús ach páipéar eagrais amháin taobh istigh de Ghluaiseacht na Gaeilge a bhí ann freisin, rud a ghreamaigh de go dtí go bhfuair an t-eagras áiríd sin bás. Nílim ag rá nach cuid de riachtanas nuachtáin Ghaeilge a bheith ag plé cúrsaí na Gaeilge agus cúrsaí na Gaeltachta freisin. Díol suime na ceisteanna seo do nuachtáin Bhéarla laethúla na tíre agus níl ceist is mó agus b'fhéidir go bhfuil ceacht le foghlaim as seo freisin. Níl ceist is mó, go fiú ceist an Tuaiscirt féin a tharraingíonn litreacha chun na heagraíocht, na heagarthóirí ná ceist na Gaeilge. Uair ar bith a ndúisítear ceist na Gaeilge tagann na céadta litreacha isteach chuig na nuachtáin ar fad. Dáiríre, ba cheart do nuachtán Gaeilge a bheith chun tosaigh le scéalta agus le eolas den tsórt seo. Ach scéal mór ar bith i dtaobh na Gaeilge, is i nuachtáin Béarla a chéadfhoilsítear iad. Bhí baint áirid agam féin le foilsiú neamhoifigiúil an pháipéir bháin ceithre lá roimh an fhoilsiú oifigiúil. Ní smaoineoinn ar an scéal a thabhairt do Inniu, cé gur rith sé sin liom, mar go raibh faitíos orm gur breith cúise a thabharfaí ar an scéal, go mba chuid de pholasaí an pháipéir agus an chraobh áirithe de ghluaiseacht na Gaeilge lenar bhain a lucht stiúrtha fáiltiú roimh an bpáipéar bán agus go bhféachfaí orm mar fhealltóir an chúis. Mar a tharla, bhí an ceart a'm, mar bhí comhrá agam ina dhiaidh sin leis an té a bhí ina eagarthóir ar an bpáipéar san am, sin Ciarán Ó Nualláin, agus dúirt sé nach bhfoilseodh sé an scéal mar gur cheap sé gur scéal a dhéanfadh damáiste. I láthair na huaire, mar shompla, ba cheart do nuachtán Gaeilge, a bheith ag foilsiú scéalta i dtaobh na státsheirbhíseach, ceathrar acu go bunúsach, atá ag treorú polasaí Gaeilge an Rialtais i láthair na huaire. Níl aon easpa scéalta ann timpeall na Gaeilge ach a ghoil ar a dtóir. Tá difríocht idir pháipéar Gaeilge agus páipéar cúise, sa gciall chúng atá agamsa le páipéar cúise. Ní páipéar ceart páipéar ar bith a thugann tosaíocht do chúis ar nuacht, marar páipéar propaganda agus sin scéal eile. Go fiú nuair a meastar nach ndéanfadh foilsiú na nuachta leas gearrthéarmach na Gaeilge. Más ceadmhach dom an páipéar bán a lua arís, sílim go n-aontódh chuile dhuine anois, go ndearna a fhoilsiú roimh ré leas na Gaeilge as a dheireadh. Nuair a thagann an lá gur námhaid go chúis ar bith na fíricí ar fad a fhoilsiú ina taobh, go bhfóire Dia ar an gcúis. Tabhair faoi deara nach ndeirim an fhírinne, ach na fíricí ar fad. Is minic a bhaineann iriseoirí leas as ceann acu nuair ba chóra an ceann eile a úsáid. Dar liom féin gur gnó do na stairithe agus do na fealsúnaithe amach anseo an fhírinne a aimsiú, má thig leo sin a dhéanamh, go fiú an uair úd.
Moladh a rinne Breandán Ó hEithir ag Éigse Uladh 1977 a bhí sa bpíosa cainte úd. Agus léirigh na míreanna sin agus na ceanna a casadh ó léacht Chumann Merriman i 1974 an léamh a bhí aige ar a cheird féin agus an tuiscint a bhí aige ar earnáil na meán trí chéile. Anois beimid ag cur fáilte roimh Phádhraic Ó Ciardha agus déanfaidh seisean píosa cainte agus an teideal atá ar an bpíosa cainte seo ná Iománaí ar Chlaí na Polaitíochta idir 1979 agus 1990 agus go deimhin seo

Mar sin, séard a mheas mise agus mé ag tabhairt faoi seo, agus buíochas leo sin a raibh sé de mhí-ádh orthu iarraidh orm é a dhéanamh, go mb'é an rud a bheadh tairbheach dhaoib, dhá rud a dhéanamh, mo chuid cuimhní cinn féin ar Bhreandán a thabhairt chun cuimhne, sin snáth amháin, tabharfaidh mé cártaí poist orthu sin, cártaí poist ó mo chuimhne. Agus an rud eile ná iarracht eicínt a dhéanamh an sórt iriseoireachta polaitiúil a bhí ar bun nuair a thosaigh mise agus an bealach inar athraigh sé sin agus an bealach inar oibrigh Breandán, ar fhág oidhreacht Bhreandáin gur ghá é a athrú agus an bealach inar shaibhrigh sé an modh oibre agus na snáithe éagsúla insa tuairisceoireacht pholaitiúil a tharla lena linn. Tá súil agam go gcabhróidh sé sin leis an gcuid agaí atá níos óige ná mise agus sin is dóigh 90% de na daoine atá ag éisteacht liom anseo. Mar sin, tosóidh mé le cárta poist. An chéad teagmháil a bhí a'm féin le Breandán, bhí mé i mo chléireach i Má Nuat, thart ar 1972 is dóigh liom, agus bhí mé ag siúl suas i dtreo an tsiopa leabhar, bhí an coláiste agus an ollscoil agus bhí sé ar fad san áit ar a dtugtar an sean-champas anois, taobh istigh de gheataí an choláiste i Má Nuat. Agus chonaic mé Breandán agus dar ndóigh ba laoch a bhí i mBreandán Ó hEithir dhúinne sa mbaile, bhíodh muid greamaithe den teilifís agus den raidió nuair a bhíodh sé ag tráchtaireacht air, mar bhí cineál dáimh againn leis. agus cé nach raibh aon aithne phearsanta agam air ach tiocfaidh mé aige sin ar ball. D'aithnigh mise eisean agus chuir mé mé féin in aithne dhó agus d'aithnigh sé mé sa méid is is dóigh go raibh a athair ina bhunmhúinteoir in Árainn agus cé nach go minic a sílim a bhíodh sé freastal ar chruinnithe an cheardchumainn, bhíodh m'athair gníomhach chomh maith sa gceardchumann agus dar ndóigh ansin bhí deartháir Bhreandáin, Enda, beannacht Dé leo ar fad anois. Bhí seisean gníomhach chomh maith sa gceardchumann agus is dóigh an cainteoir a bhí ag caint níos túisce ná mo dheartháir, bhí aithne aige sin ar Bhreandán ag an ollscoil ar an gcampas agus is dóigh cuid de na toibreachaí beannaithe sin a mbíodh muintir na hollscoile ag goil tráthnóntachaí. Mar sin d'aithnigh sé an sloinne ach ní fhéadfadh sé gan sonc a thabhairt dhom agus bhreathnaigh sé síos ar an sútán a bhí orm agus bhreathnaigh sé ar an siopa leabhar agus dúirt sé, Meas tú an leabhra beannaithe ar fad a bhíonns istigh sa teach seo? agus gáire agus beagán searbhais is dóigh ag baint leis freisin agus deir sé, dúirt mé leis nárbh ea, go raibh leabhra go leor istigh ann agus blianta ina dhiaidh sin ní go maith a thaitnigh sé leis nuair dúirt mé leis gur istigh sa siopa leabhar céanna sin a bhí mé díreach théis Lig Sinn i gCathú a cheannacht. Mar sin, sin an chéad uair is cuimhneach liom bualadh le Breandán. Déarfainn cúig nó sé nó seacht de bhlianta ina dhiaidh sin, tharla gur shocraigh Raidió na Gaeltachta, lena ainm ceart a thabhairt dó, go mbeadh post buan acu i mBleá Cliath. Bhí seachtar clár-reachtairí a bhunaigh an stáisiún, dar ndóigh, agus is dóigh go raibh dornán beag eile ag cur leis sin sna seacht mbliana roimhe sin, ach b'fhéidir go raibh cuntasóir eicínt i mBleá Cliath a thug faoi deara go raibh na costaisí níos daoire, daoine a bheith ag tíocht as Baile na nGall agus as Gaoth Dobhair agus as. Casla gurbh fhearr duine buan a bheith ann agus tharla gur mise a piocadh leis an jab sin a dhéanamh. Anois, is post an-spreagúil a bhí ann mar bhí raon leathan cúramaí ag baint leis, tuairisceoireacht nuachta, spórt, cláracha ceoil a láithriú, taifeadh a léiriú, comhar, a bheith páirteach i gclárachaí le linn feachtais toghcháin agus beochlúdach ar thorthaí toghcháin, bhí sé sin iontach ar fad, agus ar ndóigh lá na cáisnéise, lá an-mhór a bhí i lá na cáinaisnéise, agus tuairisceacha chuile chineál. Socraíodh freisin gur ag Deisc na Nuachta Gaeilge, a raibh Breandán agus daoine eile ag caint fúthu roimhe seo, a bheinn lonnaithe, agus ba iontach go deo an áit sin, arnú le scileanna na hiriseoireachta a fhoghlaim agus a fheabhsú, mar gur ann a bhí máistrí agus máistreásaí na ceirde i nGaeilge, deirfiúr Bhreandáin féin, Mairéad arnú, agus Póilín Ní Chiaráin, a bhí ann ag an am, ach sílim a bhog go Béal Feirste tuairim is bliain théis dhomsa bheith suite ag an deisc. So, chaith mé dhá bhliain déag ar fad ag obair i Montrose ag deisceanna éagsúla sa rannóg nuachta ansin agus sa tréimhse sin, mar a dúirt Dorothy ansin, sin an uair a chuir mise aithne ceart ar Bhreandán agus gur oibrigh muid le chéile. Níor oibrigh muid le taobh a chéile chor ar bith ach casta bhí muid ar an gcampas céanna agus castaí go minic le chéile muid. Agus mar a tharla sé, ag deireadh, gar do dheireadh na tréimhse sin, faraor deireadh thréimhse Bhreandáin, ar an saol seo. Bhog muid ár dteach go Cill Mochuda agus is ann atá muid ó shoin, cé nach ann atá mé anois go díreach. Ach mar a tharlaíonn sé, tá an teach s'againn i gCill Mochuda, díreach leath bealaigh idir é agus tigh Bhreandáin, tá teach ósta ar a dtugann siad an Gabhar agus sa nGabhar a castaí muid, ar a chéile muid uaireanta freisin théis na hoibre. Nó is minic a d'fheicfeá Breandán an t-am sin nuair a bhí sé sa mbaile as an bhFrainc siúl síos a' bhóthair thar an nGabhar agus síos chomh fada le, le, le Stillorgan mar bhí siopa leabhar ansin agus d'fheicfeá an caipín speiceach Briotanach a' tíocht a bealach agus bhí a fhios a'd go, go raibh deich nóiméad le caitheamh ansin agat le comhrá le Breandán agus nuair a chuimhním siar air, sin ceann de na cuimhní is deise atá agam air. Níl mé rá mar sin gur dlúthchairde a bhí ionainn agus mar a dúirt mé níor oibrigh muid le chéile riamh ach le linn toghcháin agus rudaí mar sin. ach chuir muid aithne ar a chéile agus is beag rud a scríobh sé nó a chraol sé roimhe sin ná ina dhiaidh nár léigh mé. Tá polaitíocht luaite sa teideal atá ar an seisiún seo agus tosóidh mé le fíric lom stairiúil atá an-tábhachtach agus duine ag déanamh aon léirmheas ar scríbhinní agus ar shaothar agus ar thuairisceoireacht pholaitiúil Bhreandáin Uí Eithir, agus is í seo í. Ar feadh ceathracha sé bliain den seasca bliain saoil a fuair Breandán ar an saol seo, bhí Fianna Fáil i gcumhacht, go haonarach nó mar chomhrialtas. Agus scanraíonn an fhigiúr sin mé, fiú amháin anois agus mé ag breathnú ar an scáileán os mo chomhair anseo. Ach tá sé tábhachtach an fhigiúr sin a choinneáil i gcúl d'intinne. Bhí an líon imreoirí a bhí i saol na polaitíochta mór, ach bhain a bhformhór le dhá pháirtí mhóra agus bhain ceann amháin acu le páirtí a raibh beagnach, beagnach, greim scrogaill nó scornach nó monaplacht aige ar an rialtas. Agus sílim gur imir sé sin a rian. chomh maith le go leor rudaí eile ar dhearcadh Bhreandáin ar iriseoireacht pholaitiúil. An dara pointe atá mé ag iarraidh a dhéanamh faoi seo, agus arís maithigí dhom más cineál seandálaíocht é seo ach tá sé tábhachtach don aos óg go dtuigfidh sibh é seo, tuairisceoireacht pholaitiúil ag an am seo ba é bun agus barr an scéil ná imeachtaí i dTeach Laighean. Ba é Teach Laighean an Vatacáin agus is ann a tharla chuile shórt a bhí tábhachtach dá mbeadh aird ar na meáin. Agus bhí an córas tuairisceoireachta a bhí i dTeach Laighean agus a bhí bunaithe i dTeach Laighean agus a bhí neadaithe i dTeach Laighean agus ins na mórmheáin chraolta, na ceanna cló ar aon nós, bhí sé, cosúil le go leor rudaí eile atá i dTeach Laighean, bunaithe ar an gcóras Breataineach. Sé sin, bhí gallery press ann agus ní fhéadfadh aon tuairisceoir dul taobh istigh den gheata i dTeach Laighean mara raibh sé nó sí ina bhall den Ghallery Press. Anois, fiú nuair a fuair tú do thicéad, agus fuair mise mo thicéad mar gheall ar an bpost a bhí agam, níorbh ionann sin agus go raibh cead a'd a bheith ag máinneáil timpeall an tí aon áit a thogair tú. Bhí srianta daingne limistéir i gceist. Bhí cead a'd a bheith ar an nGallery Press, agus is píosa troscáin é an Gallery Press, tiocfaidh mé ar ais aige sin, agus bhí cead a'd a dhul go dtí an bialann, an bhialann phoiblí, Agus dá bhfaighfeá cuireadh, d'fhéadfá a dhul isteach sa mbeár, ach ar ndóigh níl cead ag éinne a dhul isteach i mbeár na dteachtaí agus na seanadóirí ach iad féin, buíochas le Dia. Ach mar sin, cé go raibh cead isteach agat, ní raibh cois isteach agat. Agus iarsma eile is dóigh den chóras Breataineach atá sa bparlaimint náisiúnta againne ná go raibh na tuairisceoirí roinnte is dóigh ina dtrí aicme. Bhí aicmeachas go smior sa rud. Agus ag barr an dréimire aicmeachais sin, Bhí na comhfhreagraithe polaitiúla, na Pol Corrs mar a thugtar orthu i mBéarla, seo, b'fhéidir cúigear déag fir ar fad sílim a bhí ann nuair a thosaigh mise, b'fhéidir beirt nó triúr ó na mórmheáin ar fad. Ag an am gur thosaigh mise, ba iad Seán Duignan, Donal Kelly agus Arthur Noonan a bhí an triúr a bhí ins an seomra sin ag RTÉ. Ní chraolfadh Arthur, bhíodh sé ag craoladh roimhe sin, ach bhí sé fós ag obair ag RTÉ, sílim cur chuige RTÉ ó thaobh na polaitíochta seachas an tuairisceoireacht. Agus bhí beirt nó duine nó beirt, Chris Glennon ag an Irish Independent, Michael Mills ag an Irish Press agus Liam O'Neill ag an Cork Examiner. Agus bhíodar sin istigh sa seomra príobháideach seo, tá sé chomh maith dhom a rá, agus D'fhaighidís sin, seirbhís ar leith. Thagadh oifigeach preas an Rialtais isteach chucu sin uair sa ló nó uair chuile darna lá agus mhíneodh sé nó sí céard a tharla ag an gcruinniú Rialtais an lá sin. Agus dháiríre, ba shin é an soiscéal. Is duine maith a ghabhfadh in aghaidh an méid a dúradh ansin. Uaireantaí thagadh rúnaí preas na bpáirtithe eile, na mionpháirtithe, Fine Gael agus Lucht Oibre, isteach sa seomra sin. Ach dháiríre, is ón seomra sin, seomra na bPol Corrs, a bhí an sruth nuachta dhá láimhsiú, agus dhá bhainistiú, d'fhéadfainn a rá. Dhaoibhse atá óg agus soineanta, tabharfaidh mé léiriú dhaoibh, b'fhéidir, an-phraicticiúil ar an chaoi ar oibrigh sé seo, nó an srian a bhí i gceist. Michael Mills, ceann de na hiriseoirí polaitíochta ab fhearr agus ab fhuide seirbhís sa tír, ba é an. t-eagarthóir polaitíochta a bhí ag an Irish Press é agus bhí sé ar an gcéad Fhear an Phobail, an chéad Ombudsman ina dhiaidh sin, so léiríonn sé sin an trust agus an muinín agus an iontaoibh a bhí as. Le linn dó a bheith ina thuairisceoir don Irish Press, cheartaigh sé abairt a dúirt Teachta Dála ins an Dáil. Tharla gur mac leis an Taoiseach Éamon de Valera a bhí sa Teachta Dála agus bainisteoir stiúrtha ar an nuachtán ina raibh sé ag obair, an Irish Press. Agus sin toradh agus luach saothair a fuair Michael Mills as an abairt, as an mbotún seo a cheartú, ná gur baineadh as an bposta sin é agus cuireadh é mar léirmheastóir amharclainne ar feadh sé bliana. mar gheall ar gur cheartaigh sé mac de Valera sa Dáil. So léiríonn sé sin, tharla sé sin tamall roimh m'amsa anois, ach léiríonn sé b'fhéidir an smacht agus na srianta a bhí ann. Ba iad na pol corrs, mar a deirim, d'fhaighidís sin saghas briefing laethúil ó Rúnaí Preas an Rialtais, nuair a bheadh aon pholaiteoir sinsearach an Taoiseach nó an tUachtarán go minic, ag goil thar sáile, is iad sin, duine acub sin a chuirtí ann, threorófaí do nuachtán go b'in an duine a bhí le cur ann. San uair annamh go mbeadh nuachtráiteas nó preasráiteas nó nuacht ócáide ag an Rialtas, is orthu sin a d'iarrtaí an chéad cheist a chur. Ní raibh, ní raibh, ní raibh súil ná ní raibh fonn ná ní raibh meas ar cheisteanna a bheith ag tíocht ó dhaoine eile seachas na pol corrs. Anois, aicme eile, agus tá sé seo ar fad an-seandálaíoch, is dóigh, ach tá sé tábhachtach a mhíniú, bhí grúpa eile iriseoirí i dTeach Laighean freisin, agus sé an jab a bhí ag na créatúir sin ná tuairisc achoimríthe ar imeachtaí na Dála a chur le chéile uair a chloig i ndiaidh a chéile. Sé sin, foilsítear, Teachtaí Dála, foilsíonn an Dáil, Tuarascáil na Dála, ach ní thagann sí sin amach go ceann dhá lá, nó ní thagann sí amach go ceann dhá lá tar éis na n-imeachtaí. Anois, mar bhí deis ann, an dtuigeann tú ag Seanadóirí agus Teachtaí Dála botúin a cheartú nó a mbeadh drochchaint nó uaireantaí Gaeilge ann le ceartú, ní fhoilseofaí tuarascáil oifigiúil go ceann dhá lá ina dhiaidh. Mar sin, bhí meitheal bunaithe ag na mórmheáin

Bhídís sin amach agus dhéanaidís leathanach nó dhá leathanach ar an uair a chloig. Agus dá thoradh sin, bheadh ag deireadh an lae b'fhéidir 50 leathanach ar fáil ag an bPress agus ag an Independent agus ag an Irish Times agus ag RTÉ agus ag an mBBC agus ag an Press Association ar céard a tharla nó céard a dúradh sa Dáil. Anois, bheadh sé ana raic uaireantaí nuair a bheadh an méid a bhí sa bpáipéar lá arna mháireach ag tíocht salach ar Thuarascáil Oifigiúil na Dála. Ach. An chuid eile againn ansin, an tríú runga ar an dréimire seo, bhí cead isteach againn ach dháiríre ní raibh cead a'd ach bheith, bhí tú ag brath ar pé ar bith céard a dhéarfadh Teachtaí Dála nó Seanadóirí leat ar an gcúlráid. Bhí cead a'd a dhul amach ar an ngealraí ach dá dteagadh, ní raibh ar an ngealraí, is é an gealraí ar fhaitíos nach bhfuil fhios agaibh, leagan amach sheomra na Dála. Má fheiceann tú an Dáil ar an teilifís, feicfidh tú an Ceann Chomhairle ina shuí i gcathaoir mhór áirgiúil ag bun a tseomra agus díreach os a chionn tá áiléar, ar a bhfuil doiséin nó b'fhéidir chúig cinn déag de shuíocháin. Sin é an Press Gallery. Sin é, is gallery atá ann. Ach bhí cead agamsa dul amach ar an ngallery agus suí ansin nuair a bheadh imeachtaí na Dála ar bun, ach cha dteagadh duine de na daoine sinsearacha nó duine de mo chomhleacaí ó RT mar bhíonn ba chuid de RT an raidió dar ndóigh, eh, chaithfinn imeacht. So bhí sé cineál cosúil le bheith sa seomra press agus go raibh tú anuas sa Bosca Press i bPáirc an Chrócaigh ach go gcaithfeá, go mbeadh ort imeacht nuair a bhí an imirt ag tosaí. Dála an scéil, an Gallery Press sin, sin é an bealach isteach a d'aimsigh mo chomhghaillimheach Mark Killilea go thriúr de Pháirtí na nOibrithe nuair a bhí Charlie Haughey dhá thoghadh mar Thaoiseach. Cuireadh glas ar na doirse mar a cuirtear ag, ag tús an tréimhse vótála. Ní raibh Tomás Mac Giolla agus a bheirt chomhghleacaí istigh agus mar sin ní bheidís in ann vótáil agus mar sin ní thoghfaí Cathal Ó hEochaidh ina Theachta Dála. Ach smaoinigh fear Bhéal Chláir, Mark Killilea, go raibh doras cúil ag dul isteach ar an nGallery Press agus thug sé suas staighre, bhrú sé roimhe suas an staighre iad agus chuir isteach ar an nGallery Press iad agus thar an bothán, bhíodh bothán beag ann áit a mbeadh an t-aistritheoir Gaeilge ina shuí nó ina suí, bhrú sé isteach ansin iad. agus síos agus vótáil siad agus ach sin nóta beag staire. Mar sin, tá mé ag cur síos anseo ar chóras a bhí thar a bheith seanda, thar a bheith structúraithe, thar a bheith dalba ach d'athraigh sé de réir a chéile agus is dóigh tharla cúpla rud sna seachtóidí a chuir deireadh leis nó a chuir tús lena dheireadh nó a dheifrigh a dheireadh. An chéad cheann is dóigh ná teacht na teilifíse. Éilíonn teilifís peictiúir agus éilíonn clúdach teilifíse argóint agus drámataíocht, drámaíocht agus daoine a bheith ag argóint le chéile. Ní ar fhocla atá sé bunaithe ach ar fhís agus tiocfaidh mé ar ais aige sin ar ball. Agus de réir a chéile thosaigh clúdach RTÉ, Theilifís Éireann agus ansin RTÉ, ar an bpolaitíocht ag athrú agus bhí argóintí agus agus clárachaí fáisnéise agus díospóireachtaí ina ndiaidh. Thosaigh sé sin ag athrú. Chuir sé sin chuir sé sin iachall ar na meáin eile sílim rud eicínt a dhéanamh. An dara rud a tharla agus tagraíodh dó seo, bhí sa gcaint a bhí Breandán a dhéanamh ansin sa seisiún romham ná, shocraigh Douglas Gageby agus a chúntóir Donal Foley san Irish Times gur theastaigh athrú bunúsach ar an sórt tuairisceoireachta a bhí ar bun, an sórt nuachta a bhí siad a chur ar an nuachtán. Agus chuige sin d'earcaigh siad glúin ban iriseoirí, iriseoirí mná, i réimsí éagsúla den pháipéar a chuir deireadh leis. Agus ar dhuine acu sin bhí Olivia O'Leary. Agus díreach nuair a thosaigh mise bhí sise díreach tosaithe ag scríobh sketch laethúil. ar imeachtaí na Dála. Anois is deas liom an focal sketch mar go bhfuil an dá chiall leis, mír bheag drámaíochta agus ábhar grinn, agus bhí an dá rud ag Olivia. Agus bhí ar a cumas agus d'éirigh léi. B'fhearr léi iomlán is rud torr a bhí ar fáil agus sin a raibh mé ag cur síos air ar fad. Agus luath nó mall chaithfeadh na meáin eile dul i ngleic leis, An rud eile, agus b'fhéidir nach luafadh daoine eile, ná sílim gur thug Raidió na Gaeltachta, gur thug sé athrú clúdaigh, nó malairt clúdaigh do dhaoine a raibh Gaeilge acu, ar thoghcháin agus ar pholaitíocht. Agus cé go minic go ndeirtear, agus tá sé fíor, gur neamhshuim a rinne na húdaráis in RTÉ cuid mhaith go Raidió na Gaeltachta sna chéad chúig bhliana déag sin, sílim go bhfacthas go dhaoine, go dhaoine eolasacha in ard-bhainistíocht RTÉ, go raibh bealach eile le polaitíocht a chlúdach. seachas an seanchló agus gur thugadar faoi sin. Agus an rud eile b'fhéidir ná go raibh na páirtithe polaitíochta ar fad scoiltí ag an bpointe seo. Tharla sé go raibh scoilteanna bunúsacha, teicteonacha, d'fhéadfá a rá, i bhFianna Fáil, mar gheall ar imeachtaí sa Tuaisceart agus an triail na n-airm agus iarrachtaí leanúnacha Charlie Haughey a bheith ina ina cheannaire. Bhí Fine Gael théis blaiseadh beag a fháil go bheith i rialtas théis sos gorta fada na mblianta agus bhí siad sin ag éirí níos gairmiúla agus bhí an dream ar a dtugtaí na National Handlers, comhairleoirí preasa agus lucht caidrimh poiblí, bhí siad sin ag imirt tionchar orthu. Agus chomh maith leis sin bhí an Lucht Oibre arís théis blaiseadh a fháil théis gorta níos faide fós b'fhéidir agus bhíodar sin ag iarraidh iad féin a dhéanamh níos gairmiúla. agus bhí Sinn Féin freisin ag caraíocht go hinmheánach, bhí cosc cinsireachta ar ndóigh orainn iad a chlúdach, ach bhí siad ag caraíocht go hinmheánach le cuid de na polasaithe ba bhunúsacha a bhí acu, staonadh ó na parlaimintí agus mar sin de. D'fhága sin go raibh fonn anois ar raon leathan polaiteoirí a bhíodh an-seachantach agus ag iarraidh gan a bheith ag caint le iriseoirí go dtí sin, bhí fonn orthu, ar chúiseanna éagsúla, labhairt le polaiteoirí agus sílim gur chuir sé sin, freisin sé sin, dheifrigh sé sin an sórt clúdach polaitíochta. Agus sé an rud an criostalú air seo ar fad, is dóigh liom, ná an socrú a rinne na nuachtáin agus Raidió agus Teilifís Éireann ag an am céanna, sílim, le linn olltoghcháin, tuairisceoir amháin nó scríbhneoir amháin a chur ar fud na tíre ag fáil blaiseadh de céard a bhí ag tarlú ar an talamh. Roimhe sin gheofá breithniú ar cad a tharlós i Maigh Eo Thiar agus bheadh na figiúirí ar fad ag Jim Fahey nó ag pé duine eile agus sin bheadh cad a tharlós i gContae Lú agus bheadh bhí an bealach nó ar fad bealach i bhfad níos nádúrtha ná seo. Cuirfidh muid an duine amháin seo, b'fhéidir claonta nó b'fhéidir nach figiúirí atá ag cur as dó nó di, thosaigh na nuachtáin dá dhéanamh sin agus dar ndóigh ba é Breandán máistir na ceirde sin. Ní raibh duine. Ní raibh duine ar domhan a b'fhearr a bhí oilte len é sin a dhéanamh ná Breandán Ó hEithir. Mar ní raibh aon chúinne den tír nach raibh a fhios aige, ní raibh aon ghné den saol nach raibh suim aige ann. Ach amháin b'fhéidir ceann amháin, tiocfaidh mé aige ar ball. Agus bhí a chumas dosháraithe, dosháraithe, craiceann a chur ar scéal agus an t-éisteoir agus an lucht féachana a mhealladh isteach le scéalta a bhí crua, géar uaireantaí ach daonna agus tuisceanach de réir mar a theastaigh. Agus sin é an uair a chonaic muid go raibh máistir na ceirde sin againn, sin é ár gcara féin Breandán, agus dar ndóigh ba é an Begrudger's Guide to Politics, to Irish Politics, is dóigh, an leagan is cuimsithí de sin, an leagan is fearr de sin, insint eile ar fad ar chúlra polaitíochta na tíre, insíodh le searús, le greann, le gean freisin. Anois, má d'éirigh le John B. Keane iarracht den sórt sin rud a dhéanamh le Tull MacAdoo, an Teachta Dála ficsin sin a cheap sé, Rud eile ar fad a bhí fear Chill Rónáin a dhéanamh, bhí sé seo bunaithe ar an bhfírinne agus ar an stair agus ar an mbéaloideas a bhí cloiste aige. Is thagair sé ansin ar ball freisin don dá mhíle oiliúint. Má bhreathnaíonn tú ar an oiliúint féin, ní raibh Ní fhéadfadh comhairleoir gairmthreorach, agus tá mé pósta le comhairleoir gairmthreorach, CV níos fearr a chur le chéile do shár-iriseoir ná an fear seo. A chúlra, a mhuintir, a oidhreacht liteartha agus polaitíochta in oileán dhátheangach ar ar tóigeadh é, nó baile dátheangach ar ar tóigeadh é. Coláiste Éinne agus daltaí ann ó chuile Ghaeltacht, Ollscoile na Gaillimhe agus an saol iontach ilghnéitheach a bhí ag na mic léinn ansin cois Coiribe. de ló agus d'oíche mar a chualaimid, dúil sna cluichí idir Ghaelach agus Gallda, fánaíocht Éireann ag díol leabhar don Chomhdháil Náisiúnta, printíseach liteartha le Sáirséal agus Dill agus Scéala Éireann, scripteáil do Nuacht Scannán Ghael Linn, colún san Irish Times, na rudaí sin ar fad, bhí sé sin ar fad aige. Bhí sé de dhánaíocht agam uair amháin a rá leis gur mheas mé nach raibh ach bearna bheag amháin ina CV agus stán sé orm, dúirt sé céard, murach bliain amháin caite ó thuaidh. Bhí sé ar fad agat. Ní dhéarfaidh mé libh cén freagra a fuair mé. Cárta poist beag eile anois ó mo chuimhne agus tá sé seo. Don ghlúin óg arís Ard-Fheis Fhianna Fáil sna seachtóidí. Tá sé deacair cineál cur síos ar cén sórt rud a bhí ann. Cineál meascán idir comhdháil bhliantúil, oireachtas, aonach, toghchán, deireadh seachtaine ragairne ag na cluichí ceannais, agus ansin argóintí agus bualadh le cairde agus naimhde, bhí sé sin ar fad in Ard Fheis Fhianna Fáil. Bhíodh Ard Fheis Shinn Féin feargach fíochmhar, bhíodh ceann Fhine Gael dáiríre go suimiúil ach bhíodh Ard Fheis Fhianna Fáil siamsúil spórtúil. Aon duine a bhí ag iarraidh méid a chur ar choiste an pháirtí chaithfeá a bheith ann agus mar a tharla sé ní raibh ag an uair sin ach áit amháin sa tír a bhí in ann na toscairí ar fad a chur faoi dhíon le chéile agus b'in é an RDS i nDroichead na Dothra, áit a n-imríonn foireann rugbaí Laighean a gcuid cluichí baile anois agus a bhíonn ann a bhíonn Seó na gCapall freisin. Anois, dháiríre do na toscairí, ní raibh tábhachtach ach dhá rud, óráid an cheannaire agus an cé a toghfaí ar choiste an dáréag, an coiste rialaithe an pháirtí. Agus bhí baint ag an dá rud sin le chéile, dar ndóigh. Ar aon nós, tráthnóna amháin Aoine, agus an Ard-Fheis oscailte ag Charlie chuaigh mé sall ann agus cé chasfaí dhom sa seomra pres ach Breandán agus ní raibh muid rófhada ansin, chuaigh muid trasna na sráide go dtí an Horse Show House, teach ósta atá béal dorais trasna an bhóthair. Bhí muid ag caint linn, d'ól muid pionta agus bhí muid ag caint linn agus ba léir go raibh fear ag bord thall uainn ag sméideadh orainn agus gur aithin sé mo dhuine. So tháinig sé anall agus dúirt sé, go deas béasach, dúirt sé, I know you from the telly and I don't have much of the Gaeilge but I like what you do. Can I buy yourself and your friend a pint? Agus ghabh Breandán buíochas leis go deas ciúin béasach mar a dhéanfadh sé ach dúirt sé go raibh muid ceart go leor, go raibh muid ina hintinn ag plé cúrsaí oibre agus go raibh muid an-bhuíoch. Agus d'imigh mo dhuine leis agus é breá sásta. Agus nuair a bheartaigh muid imeacht b'fhéidir leathuair ina dhiaidh, bhí muid ag siúl thairis agus sheas sé suas an fear seo agus don triúr ag a bhord dúirt sé, I told you it was him and fair play to you, Liam Ó Murchú. Bhuel cheap mé, cheap mé go n-éireodh, ní fhaca mé olc ariamh ar Bhreandán ach cheap mé go maródh sé é. Thrácht sé fhéin agus thrácht daoine eile anseo faoi dheasc na nuachta agus sílim go bhfuil sé tábhachtach comhthéacs beag a thabhairt agus ómós beag a thabhairt do dheasc na nuachta mar nuair a thiocfas an lá go scríobhfar stair na Gaeilge sa 20ú aois, sílim go b'in an uair a thuigfear an chomaoin a chuir an fhoireann sin gan mórán buíochais an uair sin ná ó shoin ar fhorbairt na teanga, teanga a chur in oiriúint do na mórmheáin a bhí ag tíocht agus atá ag treisiú anois. Agus sílim gur, tá 's agam gur chaith Breandán roinnt tréimhsí ann in aghaidh a tholach, sé mo cheapadh uaireantaí. Ní shílim gur nuachtóir a bhí ann, thuig sé nuaíocht go cinnte, ach ní raibh sé ar a chompord ag plé leis an sórt nuachta a bhí siad ag iarraidh a dhéanamh. An gifte iontach a bhí ag Breandán ó, dar liom, ná scríobh scripte don scáileán. Agus smaoinigí air seo, nuair a bhí Breandán, nuair a thosaigh Gael Linn, Amharc Éireann, ní raibh duine amháin sa tír a bhí beo ar a pheann ag scríobh don scáileán, ag scríobh Gaeilge don scáileán. Is dóigh go bhfuil 50 nó 60 duine beo anois. Tá mé ag caint ar dhaoine gairmiúla arb í a gceird a bheith ag scríobh don scáileán. Agus. Sílim gur ag deisc na nuachta a tháinig an fhorbairt is fearr air sin nuair a tháinig an teilifís. Sé sin den chéad uair bhí againn glúin scríbhneoirí nach raibh faoi dhaorsmacht ag an bhfocal. Agus sin é an gift é. Aon rud a léimis le Breandán ariamh, ficsean nó fíorasach, bhí mé ag feiceáil scannáin i mo chloigeann agus b'fhéidir gur ormsa atá sé sin. Agus tá mé á lua mar mholadh dhó. Tá's agam go bhfuil an t-am ag éirí gearr ach tá dhá scéilín eile a chaithfeas mé a inseacht daoibh agus má chuala sibh cheana iad, maithigí dhom é. Níl baint ar bith ag Breandán leis an scéal seo ach léiríonn sé meon na linne. Tharla nuair a chuaigh mise isteach ag obair ar an raidió go raibh Raidió RTÉ ag eagrú cúrsa oiliúna d'iriseoirí, rud nach raibh déanta, dúradh liom, ó bunaíodh an stáisiún, seo 1979. Agus sé Eoghan Harris a roghnaíodh leis an gcúrsa a thabhairt dúinn. Agus bhí an cúrsa dhá eagrú thíos i Mount Errol villa beag Victeoiriach atá ar chúl an champais in RTÉ, nó an camp, tá sé anois díolta ag RTÉ mar a tharlaíonn sé, is ann a bhí an chartlann fuaime. Agus bhí maidin álainn fhómhair, bhí seisear déag againn ansin ag a naoi a chlog ag fanacht go dtiocfadh máistir an chúrsa Eoghan Harris le tús a chur leis an gcúrsa. Agus bhí an tArd-Stiúrthóir, Vincent Finn, bhí sé féin ann le fáiltiú romhainn agus rinne sé sin, ach dé ná deatach ní raibh ar an Stiúrthóir. Agus an chéad rud eile, d'airigh muid an doras, bhí muid san íoslach, d'airigh muid an doras dhá bhualadh go feargach agus fuair tú boladh an Clark's Tobacco ag tíocht anuas an staighre le píopa, agus isteach. Rop sé isteach an doras agus beag nár bhain sé de na hinsí é, Harris agus a pholo neck dubh air agus a phíopa ina ghlaic agus stán sé go feargach orainn ar fad agus stán sé níos feargaí fós ar an Ard-Stiúrthóir.

Bhuel, feicim an tArd-Stiúrthóir bocht agus dath geal air, dath geal air, ag éisteacht leis seo, mar gur faoi chúram an fhir seo a bhí an cúrsa seo le bheith agus go mbeadh glúin óg iriseoirí RTÉ faoi smál aige seo. Ar deireadh ar fad, 'sé a déarfainn faoi Bhreandán ná, bhí suáilcí, an iriseora ar fad aige agus tá sé liostáilte aige féin ansin, fiosracht agus mar sin de. An rud nach bhfaca mé riamh, fear an-bhéasach a bhí ann. Deirtear liom go bhféadfadh sé a bheith olc, ní fhaca mise olc ariamh air. Bhí bealach aige le daoine, bhí bealach aige le tú a chur ar do chompord. Rud eile faoi, meantóir den scoth a bhí ann. Níor cheap tú riamh go raibh sé ag coinneáil súil ar do chuid saothair, ach nuair a casadh dhuit é ar an tsráid déarfadh sé bhí tú róghéar ar an bhfear sin an lá faoi dheireadh, nó déarfadh sé rud eicínt taitneamhach nó dearfach i gcónaí. Agus bhí misneach aige. Mar a luaigh sé féin ansin an rud faoi na páipéir bhána nuair a bhí brú air gan rud a fhoilsiú. Agus rud eile, scéal thairis ach ba mhaith liom tagairt dó. Sa leabhar deir Liam, agus tá's agam é seo ó mo thaithí féin, go raibh tréimhse ann go raibh teannas áirid idir é féin agus bunaitheoirí Chearta Sibhialta na Gaeltachta agus b'fhéidir go bhfuil cuid acu ag éisteacht liom anseo agus tá's agam go raibh. Ní ó Bhreandán a chuala mé sin. Ach sílim go raibh dul amú bunúsach ar aon duine a cheapfadh go raibh Breandán Ó hEithir ina theachtaire dhó, nó go raibh sé ag goil ag scríobh rud mar go raibh gean aige ort, nó go raibh sé ag goil ag ceilt rud mar go raibh gean aige ort. Níor thuig sé nó siad, agus cuirim an GAA agus chuile dhream eile agus an ghluaiseacht isteach sa ráiteas sin. Ar deireadh ar fad, an chuimhne is fearr atá agamsa air ná oíche gur iarr Proinsias Mac Aonghusa orm agallamh a chur ar Dhónall Mac Amhlaigh. Bhí polasaí ag Mac Aonghusa, is dóigh liom, dá mbeadh Dónall Mac Amhlaigh sa tír, go gcuirfeadh RTÉ agallamh air. Bíodh sé le craoladh nó gan a bheith le craoladh, ach bheadh táille ag Dónall as. So, rinne muid an t-agallamh, síos linn go dtí an Merrion Inn, tobar beannaithe eile atá ar an taobh eile den champas ó RTÉ, agus chaith muid tráthnóna ann. Bhí Dónall théis ráithe a chaitheamh in Éirinn agus bhí sé ar a sháimhín só, agus bhí sé le tabhairt ag an mbád. Tá tuairim maith agaibh cé thug ag an mbád é. Ní hé Breandán a bhí ina chónaí míle ón mbád, bhuel trí mhíle ón mbád, ná Proinsias a bhí ina chónaí cheapfainn dhá mhíle ó Dhún Laoghaire, ach Pádhraic bocht a bhí ina chónaí i lár Chontae Chill Dara. Ach feicim fós iad is mé ag goil amach, Breandán agus Proinsias agus cáir gháirí orthu mar go raibh an t-amadán óg curtha ag tabhairt an fhir eile ag an mbád. Agus ar deireadh ar fad, Nuair a bhog muid go Cill Mhochuda bhí Macdara se'againne ina pháiste agus bhí sé dhá bhliain d'aois nuair a foilsíodh Sionnach ar mo Dhuán. Agus b'fhéidir seachtain sara tháinig an leabhar amach tháinig Breandán ag an teach agus traein bheag ádhmaid aige, bréagán, Gearmánach is dóigh liom, go pháiste agus dúirt sé 'tugaigí ag an seoladh é' agus thug muid ag an seoladh é.

An-mhaith, go raibh míle maith agat a Pháraic. Píosa breá cainte ansin agus bhí an t-ádh leis an seisiún seo agus beirt Breandán Ó hEithir agus Páraic a bhí chomh tráthúil agus chomh deisbhéalach sin nach raibh mórán le rá agamsa. Ach beidh deis anois ag daoine ceisteanna a chur ar Pháraic má tá ceisteanna ag éinne. Rud a ritheann liomsa go deimhin ná go raibh an cháil ar Bhreandán nár chaith sé mórán ama i nDáil Éireann, nach mbíodh sé riamh nó mórán sa nGailearaí. Cén chaoi mar sin a raibh na scéalta poilitíochta aige chomh scioptha sin? Go háirithe mar bhí aithne aige ar chuile dhuine sa tír. Mar a liostáil mé ansin, múinteoirí, gardaí, polaiteoirí, b'fhéidir nach an oiread sin sagart ina leabhar nótaí ach ní bheadh sé i bhfad go mbeadh phone call chuig duine eicínt a raibh aithne aige air, tá a fhios agat mas. Bhí cumas dosháraithe aige, bhí cuimhne iontach aige. ach mar dúirt mé bhí béas aige freisin, bhí sé in ann scéalta a mhealladh as daoine nár thuig go raibh scéalta acu. Ámá. Agus bhí trust ag daoine as is dócha. Go díreach. Go díreach. Scéal curtha i láthair go maith ar bhealach maith freisin. Bhfuil ceisteanna ag éinne anseo do Pháraic? Is féidir ceann a chur i scríbhinn ansin sa chat nó is féidir labhairt linn go deimhin má tá sibh ag iarraidh ceist a chur. Ceann eile des na rudaí a rith liom agus mé ag éisteacht leis sin ná cé go rabhas ag éisteacht le Breandán Ó hEithir ag caint agus sin beagnach leathchéad bliain ó shin. Ach bhfuil roinnt dos na fadhbanna sin fós ann, roinnt dos na ceisteanna sin fós á bplé againn. Tá sé tráthúil b'fhéidir agus muid ag caint faoi chúrsaí oiliúna nó go raibh Breandán ag caint faoi chúrsaí oiliúna, an scéal a bhí in Tuairisc le cúpla seachtain anuas nach bhfuil ach cúrsa amháin oiliúna san iriseoireacht nó sa gcumarsáid trí Ghaeilge sa tír faoi láthair. So, listen, níl a fhios agam an bhfuil éinne ag iarraidh tuairmí a roinnt faoi sin nó a Pháraic go deimhin bhfuil tuairmí agat féin faoin gceist sin. Freagra agam agus b'fhéidir nach dtaitneoidh an freagra le b'fhéidir nach dtaitneoidh an freagra a thabharfas mé agus sé seo é. Nuair a chuala mé faoi sin agus chuir iriseoir glaoch orm ag fiafraí an raibh aon cheo le rá agam dúirt mé nach raibh ach dúirt mé b'fhiú glaoch ar eagarthóir gach nuacht eisiúint Ghaeilge atá sa tír faoi láthair. Fiafraí cé mhéad céimí ón gcúrsa sin atá fostaí acu le chúig bhliana. Anois, níl mé ag fáil locht ar na cúrsaí ná ar na hiriseoirí, ach tá mé ag rá, caithfidh muid a bheith, nach fearr go mbeadh cúrsa amháin maith againn ná go mbeadh cheithre chúrsa nach bhfuil ag cruthú postannaí nó nach bhfuil ag soláthar daoine dhóibh. So, níl mé ag rá gur rud maith é, ach tá mé ag rá, tá ceangal áirid, caithfidh ceangal eicínt a bheith idir na cúrsaí agus na deiseannaí fostaíochta agus b'fhéidir gur fearr ceann amháin maith a bheith againn, níl mé ag rá go bhfuil an ceann atá stoptha go raibh sé go dona ach, Sílim go raibh Breandán ag rá gur cheart go mbeadh daoine oilte agus nach litríocht amháin a bheadh ann agus gur cheart go mbeadh na scileanna ar fad acu agus sin é an rud is tábhachtaí, dar liom. Go maith.
Tá ceist ag teacht ansin, an iriseoir aon uaire Breandán nó an mbeidh a leithéid arís ann? An saghas iriseoireachta a chleacht Breandán, an féidir é a fhoghlaim i gcúrsaí traenála do irisí agus iriseoirí agus b'fhéidir gur pointe maith é sin, b'fhéidir nach sa seomra ranga a bhfaighidh tú an oiliúint in aon chor ach oiliúint an tsaoil b'fhéidir a bhí ag Breandán. Céard a cheapann tusa, Pháraic, an iriseoir aon uaire

faoi chuid de na rudaí a dúirt sé ag an am Gaeilge Thit sin is ea. Tá muid ar fad mar sin. Níl aon rud, níl aon duine againn foirfe. An rud eile, ar an láimh eile, dhá mbeadh na deiseanna eolais agus rochtain ar chuile chineál eolais ar bhrú cnaipe aigesean is atá againne, Bheadh seans go mbeadh sé fiú níos fearr ná bhí sé, agus sin an-mhaith ar fad. Mar sin, ní chreidim go dtiocfaidh aon oidhre air, ach creidim go bhfuil daoine ag saothrú na teanga, ag saothrú iriseoireachta i nGaeilge, de chineálacha eile, b'fhéidir ar an scáileán, atá chomh hildánach agus chomh cumasach céanna leis. Ach sílim, mar a dúirt mé, ba é an chéad duine a thuig dar liom, agus a bhí in ann réim chainte a chur in oiriúint do phictiúir ar an scáileán, a shaibhrigh na pictiúir ach a d'fhág a bhí scríofa i nGaeilge ghlan dhúchasach shothuigthe don fhoghlaimeoir agus don chainteoir dúchais. Ní shílim go raibh a shárú riamh ann mar sin. Tá cúpla duine ag iarraidh ceist a chur ansin Rory agus ansin Pauline.
Díreach le cur leis an méid a dúirt Pádhraic ansin, ceann de na fáthanna, measaim, go raibh Breandán chomh maith sin ag an oiread sin rudaí éagsúla ó thaobh cúrsaí spóirt, polaitíochta, chuile rud ar scríobh sé faoi. Bhí an ceart iomlán, measaim, ag Pádhraic nuair a dúirt sé gurb é an cúlra neamhchoitianta a bhí aige, sé sin, cúlra in Oileáin Árann, Fear a tóigeadh go dátheangach go hiomlán agus máistreacht aige ar an dá theanga. Dhul go Coláiste Éanna, áit ar chuir sé aithne ar dhaoine as chuile cheárd den tír. Agus ansin nuair a fuair sé post ag díol leabhar ansin ar dheisceart na tíre, Tomás Mac Gabhann a bhí i bhfeighil an tuaisceart agus eisean i mbun an deisceart, chuir sé isteach, chuaigh sé isteach i chuile bhunscoil. ins an tír ag díol leabhar leis na múinteoirí ansin. So chuir sé eolas ar chuile chuid den tír, chuile dhuine sa tír seachas measaim na sagairt. Dúirt sé go raibh na mná rialta ceart go leor ó thaobh ceannacht leabhar ach ní raibh na sagairt róchairdiúil. Póilíní ar na bóithre agus mar sin de. So nuair an duine a chuir an ceist ansin, a scríobh an cheist, an bhféadfá iriseoirí a thraenáil le bheith mar a bhí Breandán Ó hEithir, ní dóigh liom go bhféadfaí. Measaim gur tháinig go leor de go hiomlán ó díreach ón saol a chaith sé, na daoine a chuir sé aithne orthu agus chomh maith leis sin bhí an an mheabhair seo aige sa mhéid is go sin an cuimhneamh ar rudaí agus áiteachaí agus daoine ar bhealach Sin rud amháin nach bhfuair mise uaidh, a d'fhéadfainn a rá. You know, go raibh sé in ann cuimhneamh air. Oh right, is cuimhneach liom i 1956 a dhíol mé dhá shiclipéad leis an múinteoir sa scoil áirid sin agus mar sin de. So sin an rud a thug, measaim, an réimse dhó agus go raibh sé in ann scríobh chomh héasca sin faoi faoin Oir-Ghearmáin, faoi rugbaí, faoi rud ar bith a tháinig ina threo. Agus ní dóigh liom, chun na fírinne a rá, gur rud é sin ar féidir a mhúineadh. Tá 's agam go raibh sé fhéin cineál, ní hé go ndúirt sé nach raibh, nárbh fhiú a dhul ag an ollscoil agus céim a dhéanamh san iriseoireacht, ach measaim gur chreid sé gurb é an bealach a b'fhearr lena dhéanamh ná dhul amach agus tosaí ag scríobh Bealach a deir Maeve Binchy faoi bheith ag scríobh. Just scríobh, tosaigh agus bí ag scríobh leat agus má tá an féith ionat tiocfaidh sé chugat. Ach daoine a thraenáil le bheith mar chineál áirithe iriseoir mar sin, ní dóigh liom é.
Agus is dócha an tsuim a bhí aige sa saol agus ní féidir rud ar bith a bhualadh, you know, é sin a bhualadh, an tsuim a bheith agat i ndaoine agus a raibh ag tarlú. Caithfidh muid a bheith cúramach faoi chúrsaí mar sin féin. Tá muid ag iarraidh na mic léinn sin a bheith againne.
Ó, ní hé nach féidir foghlaim uathu, ach caithfidh tú ansin é a chur i gcleachtadh agus gan a bheith ag ceapadh go bhfoghlaimeoidh tú chuile rud faoin iriseoireacht tríd a bheith ag suí scrúduithe agus ag léamh leabhar. Tuigim.
Agus tá sé suimiúil gur úsáid sé an focal 'ealaín' agus 'teicneoirí' agus go bhfuil an taobh sin Ag baint leis an iriseoireacht. Sin fíor, yeah. In ann scríobh go rialta agus gach seachtain agus na tuairiscí a chur isteach, go bhfuil an rud teicniúil sin agus an struchtúr sin agus a bheith ábalta díriú ar an obair, tá sé sin chomh tábhachtach céanna leis an leis an féith scríbhneoireachta is dócha. Yeah. Um, gabh mo leithscéal, a Phóilín, bhí ceist agatsa ansin ó bhí rud eicínt. Tá tú múchta fós, a Phóilín? Tá an mic múchta.

go hÁrainn agus léadh Breandán iad ar fad. Agus deireadh Aindreas Ó Gallchóir nuair a chuaigh siad ar fad go Coláiste Éinde go raibh an t-uafás leabhra léite ag Breandán ag an am sin, rud nach raibh déanta ag an gcuid eile dá chomhaimsirigh. Mar sin go raibh sé neamhchoitianta fiú amháin agus é ina dhéagóir. agus sílim gur lean sé sin ar aghaidh. Tá cuntas ag Cian Ó hÉigeartaigh agus Aoileann san leabhar a scríobh siad faoi Sháirséal agus Dill ar litir a chuir Seán Ó hÉigeartaigh, Seán Sáirséal Ó hÉigeartaigh, ag Breandán nuair a bhí sé ag éirí as Sháirséal agus Dill, ina bhfuil Seán ag caint ar na buanna annamha. atá ag Breandán agus a rá leis go raibh súil aige go leanfadh sé le scríbhneoireacht ach go raibh go mb'fhéidir freisin go molfadh sé dó a dhul le hiriseoireacht nó le rud eicínt a mbeadh sé ag déileáil le daoine. Mar sin, is léir go raibh na buanna soiléir ag an am sin agus ansin thug sé chun foirfeachta iad. ina dhiaidh sin. Ach theastaigh uaim ceist a chur ar Phádhraic. Ins an léacht, sa gcaint a thug Breandán ag Éigse Uladh, bhí sé ag moladh nuachtán seachtainiúil i nGaeilge. An bhfuil an ré sin caite, a Phádhraic? An bhfuil an deis caillte?
Is dóigh liom go bhfuil, le bheith fírinneach. Is dóigh liom go bhfuil nuachtán cló den chineál a bhí i gceist ag Breandán agus a bhí triailte le Inniu agus le Amárach go pointe agus le Foinse a haon agus a dó agus leis an gceann atá anois nach gcuirtear i gcló. Sílim go sílim gur rud léirmheastúil ar nós Hibernia nó rud eicínt den chineál sin, is dóigh liom, mar tá sílim go bhfuil céatadán i bhfad níos airde Gaeilgeoirí a bhfuil suim acu i gcúrsaí liteartha, léinn, polaitíochta, amharclannaíochta ná tá b'fhéidir atá ag fáil freastal ceart ó na meáin Ghaeilge atá ann anois agus is meáin chló nó meáin chraolta nó bhuel ar scáileán iad ar fad. So má tá rud cló le thíocht ar an saol mheasfainn gur mar sin é ach seans gur ar líne agus b'fhéidir go bhfuil nach bhfuil an t-airgead ann ná an suim ann agus b'fhéidir nach bhfuil an fuinneamh sna daoine ba cheart a bheith ag cur suim sna rudaí seo a mhaoiniú nach bhfuil an tsuim sin acu ann. Ach go raibh maith agat as do cheist, bhí sí cuiditheach.
agus ar an bpointe sin feicimse nóta ansin ag Philip Cummings faoi chúrsaí maoinithe agus cé mhéid nuachtán a chuir ar chuir Foras na Gaeilge deireadh leo tríd an deontas a bhaint. Níl 's agam an bhfuil aon tuairim ag éinne faoin gceann sin nó an díospóireacht é sin go lá eile. Sula n-imím agus ar fhaitíos go gceapfadh daoine go raibh mé dhá sheachaint. Thuig mé go raibh cainteoir eile ag goil a bheith ag caint faoin Begrudger's Guide agus sin an fáth ar sheachain mé é. Níl ach rud amháin ba mhaith liom a rá, ceannaigh agus léigh an Begrudger's Guide to Irish Politics agus foghlaimeoidh tú níos mó. B'fhéidir é a fháil.
D'imigh an fhuaim ansin, a Pháraic, céard a dúirt tú? Dúirt mé ceannaigh an Begrudger's Guide agus foghlaimeoidh tú agus is dóigh liom go raibh Póilín ag rá más féidir leat é a fháil agus ar an bpointe sin a Phóilín cheannaigh mé, d'ordaigh mé ceann ar líne coicís ó shin sara ndeachaigh mé thar sáile agus deirtear liom go bhfuil leitir sa mbaile agam ó na custaim ag rá go mara n-íocfaidh mé cheithre euro go gcuirfear an leabhar ar ais go Meiriceá. Tá cúpla ceist eile anseo. Tá Seán Ó Conghaile tá feicimse go bhfuil ceist aige ansin. Go raibh tuairimí Bhreandáin an-ghéar maidir le cúrsaí na Gaeilge, cúrsaí teanga. Bhfuil aon rud le rá agatsa ansin faoin gceann sin, a Pháraic, nó aon Tuairimí le tabhairt.
Bhuel, nach mbeadh muid ag súil go mbeadh? nach sin an jab atá ag iriseoir, na rudaí nach bhfuil na daoine measúla sásta a admhachtáil nó a rá, a rá. agus is dóigh liom go mb'fhéidir uaireanta go gceapann, agus thagair sé sna míreanna a chas tú féin ansin, thagair sé go gceapann daoine uaireanta má cheileann siad drochscéal gurb é leas na gluaiseachta atá siad a dhéanamh. Ach go minic, is é leas naimhde na gluaiseachta atá sé a dhéanamh, mar caithfimid a bheith lom fírinneach, aon uair go bhféachtar leis an bhréag a inseacht in aon réimse sa saol le haimsir, teagann an bhréag chun cinn. Agus is dóigh liom, rinne mé féin suntas den méid a dúirt sé faoi Chiarán Ó Nualláin, ag Cumann Merriman agus ansin ag Éigse Uladh. Bhí an rud céanna á rá aige ach thuig sé go raibh Ciarán Ó Nualláin ann sa lucht féachana agus bhí sé ag rá ar bhealach nach mbeadh masla aige. Ach ar an láimh eile, má bhreathnaíonn tú ar an scit a rinne sé i gComhar ar leathanach tosaigh Inniu,

Fágfaidh mé an ceann sin ag Póilín. Oh,
that is quite a far correct. Go raibh maith agat. Uh, bhuel ar ndóigh bhí sé fearacht an chuid eile againn sa gceardchumann in éadan uh, an chaoi in éadan Alt a tríocha haon b'in an t-alt cinsireachta. Bhí sé ina éadan agus bhí roinnt uaireanta nuair a tháinig sé salach go sonrach ar obair Féach agus bhí ócáid mhór a mbíodh sé féin ag cur síos air go minic nuair a bhí sé beo sa stiúideo agus Tomás Mac Giolla, Ruairí Ó Brádaigh agus Ollamh Williams as UCD in éindí leis agus Earnán de Blaghd. Agus ní cheadófaí Ruairí Ó Brádaigh isteach mar gheall ar Alt a tríocha haon. Agus dá bhrí sin shiúil Tomás Mac Giolla amach. agus fágadh Breandán le fear a bhí an-neirbhíseach ar fad faoi céard a bhí ag tarlú agus Earnán de Blaghd, agus scaoil Earnán leis agus labhair sé ar feadh leathuair an chloig ar aon nós mar a dhéanadh sé go minic. Agus nuair a tháinig sé amach eh, bhí is cosúil bhí Ruairí Ó Brádaigh fós ar an gcampas in RTÉ. Bhí mise ag obair ar an gclár an oíche sin agus tháinig Ruairí Ó Brádaigh ag an doras ag fiafraí an bhféadfadh sé glaoch gutháin a dhéanamh mar bhí a bhean san ospidéal le haghaidh breith an pháiste ab óige acu, sílim. Agus theastaigh uaidh glaoch a chur ar an ospidéal go bhfillfeadh sé abhaile, ní raibh aon fón póca ag aon duine an t-am sin. Agus Thug mise isteach é leis an nglaoch gutháin a dhéanamh agus tháinig Earnán isteach san seomra ina raibh Ruairí Ó Brádaigh ag déanamh an ghlaoch gutháin agus chuir mé, chuaigh mé le chur in aithne dá chéile, Ó! arsa Earnán, is tusa an fear a shiúil amach. Ní mé, a deir sé, is mise an fear nár ligeadh isteach. Ah, mar a chéile sibh! arsa an Blaghdach. An rud a tharla ar ndóigh i ndáiríre bhí na rialacha faoi alt 31 ag tíocht i réim ag an am sin agus bhí an fhoireann ar fad aontaithe go raibh siad ina gcoinne. Ach le himeacht aimsire d'athraigh an scéal agus tá an rud a dhéanann cinsireacht go minic Bhí go leor daoine a ghlac leis an gcinsireacht agus go háirithe nuair a bhí feachtas foréigin an IRA ag géarú agus ag treisiú agus rudaí uafásacha ag tarlú sa Tuaisceart. Bhí go leor leor daoine in RTÉ a bhí i bhfábhar an Achta. Ní raibh Breandán ariamh ina fhábhar. Bhí sé go mór ina choinne. Ach de na roghanna a bhí ag daoine é a chur i bhfeidhm, a laghad agus a d'fhéadfá, nó siúl amach. Ní raibh, is beag duine a bhí in inmhe siúl amach, bhí beatha le saothrú ag daoine agus mar sin de, is níor tharla sé. Tuigim, yeah, oh wow. A Mhártain, raibh tusa ag iarraidh rud éicint a rá faoin bpointe sin? Ní faoin bpointe sin go díreach ach faoi an gcaint a deineadh ar Oiliúint iriseoirí nó sna pointí mhéadaí agus bhí mé ag caint le duine éicint le seachtain. Sí mo bharúil féin, you know, is maith í an oiliúint agus is maith ann í ach mara bhfuil sé sa mianach ag an duine, you know, go minic ní oibríonn sé. Ach ag caint ar an lá seo le duine éicint le seachtain agus beidh Ruairí in ann b'fhéidir craiceann níos fearr a chur ar an scéal seo ná atá mise. Ach bhí duine eicínt ag rá liom ba rath a mhaig air b'in do. Ní cuimhneach anois cé hé fhéin cé nach bhfuil sé ach cupla lá ó tharla seo. Ach dúirt sé san achar a raibh sé fhéin agus Catherine i bPáras, go dtéadh Breandán amach ag spaisteoireacht ar feadh cupla uair a chloig chuile lá, agus thagadh sé abhaile tráthnóna, nó ag am lóin, agus chuile scéal a bhí ag tarlú aige. ainneoin ná raibh focal Fraincise ina phluic. Agus sin mar gheall go raibh mianach an iriseora agus an chuartú scéal go raibh sé ann ó dhúchas, mar a déarfá. Níl fhios a'm an bhfuil Ruairí linn i gcónaí nó an bhfuil aon dearbhú aige sin ach sin é a dúirt a chéile liom go mbíodh chuile scéal ag tíocht aige ainneoin ná raibh focal den teanga aige nó mórán den teanga aige den áit a raibh sé.
Bhuel, is fíor sin. I mean, chuireadh sé iontas ar mo mháthair gur, gur tháinig sé abhaile chomh minic sin agus an oiread sin nuaíochta aige. I mean, bhí, bhí sé de nós aige dhul ag na, na, na nuachtáin Béarla ar fad a léamh agus iad ar na stands taobh amuigh dos na siopaí agus a leithéidí ach labhair sé le duine ar bith a raibh sé in ann labhairt leo. agus fiú amháin gan focal Fraincise a bheith aige. I mean, nós amháin a bhí aige agus, you know, chuirfeadh sé, mar a dúirt sé, bhíodh mo mháthair ag déanamh imní faoi seo, nuair a théann tú timpeall i lár Phárais, feiceann tú go leor póilíní timpeall, gnáthphóilíní agus mar sin de, ach feiceann tú freisin CRS, sin iad na boic mhóra atá ansin, anti-terrorism agus ar eagla go mbíonn trioblóid ar bith. Agus Thuig m'athair go raibh traenáil níos mó faighte ag na daoine seo agus mar sin de go raibh seans níos mó go raibh Béarla acu. So rinne sé pointe a bheith ag déanamh comhrá leis na daoine seo. Now bhí ar a laghad triúr acu i gcónaí ar chúinne you know, ag breathnú amach le haghaidh trioblóide agus bheadh ciorcal mór 30 méadar timpeall orthu agus daoine trasna an bhóthar le gan dhul in aice leo. Agus shiúladh Breandán suas acu agus hello, hello, how are you? agus agus thosódh sé. Agus em, So, you know, chuir sé sin cineál iontas orthu, alltacht b'fhéidir, ach ag an am céanna is beag duine a bhí sásta labhairt leo, so labhróidís leis siúd. So, a leithéidí sin, just labhair sé le chuile dhuine agus mura raibh aon Bhéarla acu siúd agus gan aon Fraincis aige féin, ok, fair enough. Ach rinne sé sin gach áit a bhí sé, san Oir-Ghearmáin mar an gcéanna, just bhí an féith seo aige, bheith in ann labhairt go nádúrtha le duine ar bith agus iad a chur ag labhairt leis siúd. Agus go minic, san Oir-Ghearmáin go háirid, leis na guides oifigiúla a bhíodh aige, agus bhí siad i gcónaí i dtrioblóid mar go dtosódh siad ag déanamh comhrá leis agus ag caint leis taobh amuigh dos na parameters a bhí leagtha síos. Agus ehm, ach go háirid ní dhéanfaidh mé dearmad riamh an chéad uair go bhfaca mé é ag siúl suas ag póilín i lár Phárais a bhí like machine gunnaí agus a leithéidí aige agus ag rá Hey Francois! How are you today? you know agus a leithéidí sin aige so yeah sin mar a bhí, an ceart iomlán ag Mártan. Go raibh maith agat. Umm tá an t-am ag breith orainn, tá fhios a'm. So bhfuil aon cheist eile? Oh yeah ceist ansin an gceapann sibh go bhfuil na meáin shóisialta ag cruthú fadhbanna ag an iriseoireacht rialta nó cén meas a bheadh ag Breandán ar ar na meáin shóisialta. Tá mise ag cuimhniú ar Donald Trump agus an úsáid a bhain sé as Twitter in ionad na nuachtáin ar nós an Washington Post.
Sílim go dtarlaíonn de freagra gearr ar sin uaimse. Is dóigh liom go bhfuil sé soiléir ó fiú na míreanna a chas tú ansin ón gcartlann fuaime agus an méid a scríobh sé, gur bhreathnaigh sé ar an iriseoireacht mar ghairm, mar sheanghairm, a gcaithfeá a fhoghlaim agus í chleachtadh agus í fheabhsú agus í athfheabhsú. Agus sé an freagra is fearr a chuala mise air sin ar an gceist sin i mBéarla, chuir duine eicínt ceist air, what do you think of citizen journalism? Agus an freagra a thug an duine leis ea, I'll believe in citizen journalism sé at the same time I believe in citizen medicine. Sé sin má tá tú ag goil faoi obráid tá tú súil go mbeidh fios a cheirde ag an té atá ag cur na hobráide ort agus má tá tú ag léamh na meáin ag iarraidh nuacht a fháil tá tú súil go mbeidh sí curtha ar fáil ag duine a bhfuil oiliúint agus gairmiúlacht agus freagracht air. Cuireann sé scéal i gcuimhne dom, cara de mo chuid a bhí ag dul faoi scian ar a chroí agus tháinig an máinlia isteach agus chuir sé ceist air, bhfuil aon cheist agat roimh an obráid agus dúirt sé cén marc a fuair tú i mbliain na céime?